papier ko la kɔni mm-hmm. ayi ne ma deli ka papier ko baara kɛ cɛ k'i ma sɔrɔ ma deli k'a kɛ fɔlɔ kabini n ye dɔnni baara daminɛ fo bi ah, ala k'an wasa a ye kabini n ye dɔnni baara daminɛ ne ye dɔnni fɛn o fɛn baara mm-hmm. a bɛɛ la i b'a sɔrɔ a dɔw bɛ esi mais n ma deli ka papier ko baara kɛ fɛ adama k'a esira ne bolo ma kɛ u ti sɔrɔ ma ni ne yɛrɛ dusukasi kun yɛrɛ lajɛ bi ka to k'a fɔ n bɔ hali bi facebook kan ko n bɛ kuma foyi tɛ ni tɛ facebook kan mɔgɔ zen dɛ voilà parce que mm-hmm. mun na i b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ de jouer don an ka mɔgɔw kan bi siga t'a la dɔn na n'i tɛ se ne dirisa tɛ dɔnni min dɔn ne tɛ furabɔ i y'o fɔ a ka ca i ko i tɛ so la ne tɛ se furabɔ la i y'a fɔ k'a fɔ sumaya de bɛ n na min ye ko a furudimi banna koko banna non adama ne tɛ fɛn dɔn na o ni fɛn dɔn min o ye moriya de ye o moriya yɛrɛ bɛɛ fana bɛɛ tɛ o i y'a fɔ moriya bɛɛ tɛ moriya kɔnɔna moriya kɔnɔ ka dun donc ni e ma da anw na e ka na i dara an na na i ma da an nan na a dɔnni man ka kisɛ ko ko ni karisa ma ko n'i ma da dɔnni na k'an ka kɛ nafa o adama dɔnni baara tɛ s'o ma o dɔnni baara tɛ se ka kɛ n'i ma da a la ko a tɛ mago ɲɛ ye ni dɔnni kɛra dɔrɔn a kan ka dabila de o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ dɔnni na k'an nɛgɛn ka na de a ko ne kɔni ka mɔgɔw nɛgɛn ka na de da karamɔgɔkɛ la n'i ma da a la kana na o bɛ se ka kɛ o mɔgɔ fɛn dɔ de bɛ kɛ ka jira mɔgɔ la fɔlɔ a ka da a la a banna an lajɛbaw foli ni tanu barikada ni waleɲumandɔn aw ta don aw minnu ka sugantili bɛnnen don kabala ma sanga an'a ka waati kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka an ka jɛmukan n'o ye dɔnni kɛnɛ k'a ta ka ɲɛnamaya diɲɛmaa ye mɔgɔw mago bɛ fɛn min na k'o bɔ dibi la k'a da kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka kɛ ni tiɲɛ ye min tɛ pilan ye ni nkalon tɛ o kosɔn an y'a ɲini bi ni ka na an cogo maa caman ye laɲini caman kɛ an fɛ an ka karamɔgɔ la k'a fɔ ko an n'a ka baro tɛmɛnlenw k'u jigi sigira u ye danayaw sɔrɔ a la wa maa minnu ye a ka baarakɛ fɛnw fana ta u ye jigisigi sɔrɔ alihamudulilayi o ye kɛ anw fana ma kunkɔrɔta ye ka nisɔndiya ka ta baro kura wɛrɛw ni ka olu boloda o de kosɔn bi an tɛmɛna da la ka da wɛrɛ sɛgɛrɛ an da ɲinitɔ tɛ an maa ɲinitɔ don an ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ale de bɛ wele ko karamɔgɔ yasi dirisa tarawele ni ne yɛrɛ k'a ma ko danaya morikɛ fɔkun bɛ o la o ye gundo ye an t'o fɔ bɛɛ ye sabula dɔnnibaa ka ca nka danaya maa man ca bilen ala ye ale kɛ dɔnnibaa ye ka danaya da a kan k'a sabu kɛ sigiyɔrɔ mɔgɔw ka danaya ani bɔdugu ka danaya n'o dara maa kan dɔrɔn i kɛra maa wasalen o kadara kɔnɔ an bɛ karamɔgɔ yasi dirisa bila a ka foli di jama ma an ka sɔrɔ ka don masala kɔnɔ

an b'an lajɛbaa fo an b'an lamɛnbaa fo an b'an kanubaa fo mɔgɔ dɔ b'i lajɛ o m'i lamɛn mɔgɔ dɔ b'i lamɛn o m'i lajɛ an b'a bɛɛ fo olu folilen kɔfɛ an bɛ média mɔgɔw bɛɛ fo kabala média k'a daminɛ u ka ɲɛmɔgɔ la k'a bila u ka mɔgɔ labanw na an b'a bɛɛ fo e adama an b'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ la o kɔfɛ an bɛ jamana ye an b'a kodɔnw fo jamana ɲɛmɔgɔ an b'o fo an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ an b'u fo kirecɛnw ka ɲɛmɔgɔ silamɛw ka ɲɛmɔgɔ alihamidulila an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ la bi n'o y'an ka haut conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye n'o ye aseri usumani serifu madani ayidara ye an b'ale fo kosɛbɛ k'a ni ce a ɲɛmɔgɔya la komi a bɛ ɲɛmɔgɔya min kan k'an b'a fo a ka ɲɛmɔgɔ ɲumanya la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ mamudu diko ma mamudu diko an b'a fo an bɛ buye fo buye foli kɔfɛ an bɛ karamɔgɔ in bɛɛ fo ko bɛɛ ka kun ni ninnu foli ye ko bɛɛ ka kunun foli ye saba bɛ wasa kɛ nin saba bɛ wasa kɛ ayiwa bisimila baasi tɛ karamɔgɔ yasi dirisa tarawele bi an n'i ka masala kun jan wɛrɛ tɛ ka d'a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ boli tungarankew nɔfɛ kosɛbɛ tungarankew fɛnɛ de bɛ an sɛbɛkɔrɔ filɛ wa olu de fɛnɛ ɲaninen don kojugu karamɔgɔ dirisa olu de bɛ degun kɔnɔ mhm. ka sabu kɛ mhm. nkalon nalen don nin ka na tiɲɛ sɛbɛkɔrɔ dun fo k'a ban mhm. ɔ nka nin waati la tiɲɛ wulilen bɛ k'i jɔ ko f'a ka nkalon nin k'a gɛn fo ka fɔlɔkɔ duruntɔ a nɔfɛ o kadara kɔnɔ an nana ka baro k'i fɛ fɛn min kan bi o de ye tungarankew bi jɔrɔ ni fɛn min ye n'u taara wali jamanaw kan n'o ye papiye papiye ko a baara tiɲɛ don wa papiye ko a bɛ se ka kɛ wa adama i ka ɲininkali diyara n ye tabarikala nin ɲininkali ye ɲininkaliba ye ɲininkali nafama don nin ɲininkali de ka bon nin ɲininkali fana bɛ an bɛ baara o baara la parce que mun na mɔgɔw baara o baara la an bɛ k'a kɛ kɔfɛ mɔgɔw de kama parce que kɔfɛ mɔgɔw de degunnen don bi a degun fɔlɔfɔlɔ ye mun ye kɔfɛmɔgɔ n'i ye kɔfɛmɔgɔ lajɛ bi a ka degun fɔlɔ ye mun ye papiye ko de adama an ka tungarankew bɛ sɛgɛn min kɛ papiye nɔfɛ u t'a kɛ diɲɛ fɛn foyi nɔfɛ wa tungaranke ka nafolo min bɛ tiɲɛ papiye la a tɛ tiɲɛ diɲɛ foyi la wa adama papiye dalilu tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ fana don wulibali don a ye papiye dalilu wulibali don adama papiye dalilu kɔni o kɔni o ye tiɲɛ yɛrɛ de o ye wulibali ye kosɛbɛ kɔfɛ mɔgɔ ka degun fɔlɔ ye mun ye papiye ko la adama ni papiye t'i bolo i tɛ baara yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ u ka degun dɔ wɛrɛ mun ye ara e bɛ se ka e ni ne bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tunga fɛ ne b'e ka papiye singa n bɛ baara sɔrɔ ni a ye ni baara kɛra tuma min na a ka ca la baara in kɔnɔna la ne ka wari bɛ ci e de ka adirɛsi la a bɛ ci e ka kɔntu min na i b'a ye eh, ni kalo sara sisan par exemple n'a sɔrɔ sa ne bɛ 1000 eh, euro ta par mois mhm. ni a cir'e ka compte la sisan mhm. a dɔ la kuma dɔ i bɛ 200 euro de di ne ma. Mm. mille euro la. mille euro la. subahanallahi. ala o degun min tungarankew kan bi. Mhm. parce que i b'a dɔn ni papier t'i bolo a bɛ fɔ de k'i dayirimɛ ɲini i tɛ nafolo ɲinina ye dɛ i dayirimɛ ɲinina de parce que e bɛ baara kɛ ni min ka papier n'a ma kɛ maa ɲɛnama ye e bɛna ala minɛ n'o de ye pour que i ka se k'i dayirimɛ sɔrɔ fɔlɔ i ka se ka balo. siga t'o la. dɔ la papier ko kuma filɛ a ka gɛlɛn kojugu kojugu. n'i ko papiye ko dɔrɔn ee kara tunkarankew sɛgɛnna kojugu adama walayi i b'a dɔn n'i ye papiye ko kuma fɔ ne bɛ degun hali n tɛ se ka kuma parce que min min mɛn a kan ni tunkaranke ka degun mɛn a kan n'i y'a ye u bɛ taa an ka mɔgɔ bɛ bɔ u bɛ kɔgɔjiw tigɛ ka yɛlɛ ba kan ka taa fo tunga fɛ u bɛ tila k'u cɛ tilesekuncɛ fɛ k'u cɛ ka n'u fili jamana kɔnɔ foyi t'a kɛ ni tunkaranke ni papiye ko de tɛ parce que kɔfɛ n'i ye papier sɔrɔ dɔrɔn mm. o b'a yira k'a fɔ k'i garantila ka ban mm-hmm. olu ma tulon k'u ka jamanaden na o olu ma tulon k'u ka jamanaden na mm-hmm. donc n'e ye papier sɔrɔ a bɛna fɔ e y'u ka jamanaden dɔ ye mm-hmm. u bɛ se ka min k'i ye u b'o kɔni k'i ye mais yann'i ka papier ninnu sɔrɔ mm. o de ye problème ye kosɛbɛ mm. bon an yɛrɛ minnu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tunga fɛ an fana tɛ hinɛ ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama wa an yɛrɛ dama tɛ hinɛ ɲɔgɔn na mm. parce que ni ne ye e ka papiye minɛ ka n ka baara kɛ n'a ye mm-hmm. o ne k'a dɔn k'a fɔ ko e fana ye tunkaranke ne k'e dɛmɛ k'i ka wari ta k'a d'i ma ne b'e ka wari fana bɛɛ minɛ i la parce que ko n ka papiye b'i bolo ka baara kɛ ni a ye hmm. i bɛ balimaw de ye u bɛ nin kɛ ɲɔgɔn na tunga fɛ i balimaw de ye ka ɲɔgɔn jigi tigɛ tunga fɛ papiye ko kama adama hmm, hmm, i bɛ teri ɲɔgɔn de ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ faso la yan u kɛra teri ye yan u ɲɔgɔn sɔrɔ tunga fɛ papiye ko de b'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɔ garisigɛ bɛ diya o papiye sɔrɔ komi u ka karamɔgɔ bɛ se papiye baara la o ye baara kɛ o ye papiye sɔrɔ o bɛ tila ka dɔ in jigi tigɛ n'a ka papiye donc adama n'i k'i kuma tunga papiye ko kan i b'a ye k'a fɔ ko kabako de don quoi ni tungara n'i ka mɔgɔ taara tunga fɛ a tant que n'a m'a fɔ k'a ye papiye sɔrɔ hakili tɛ se ka sigi hali n'a sɔrɔ a ye miliyari sɔrɔ adama miliyari in duncogo b'a kamana gan paseke papiye t'a bolo sɛbɛn t'a bolo dɛ ɔ wari sɔrɔli man gɛlɛn tunga fɛ dɛ wari dunni de ka gɛlɛn tunga fɛ sabula ni papiye t'i bolo n'i dun ye eh, jango kɛrɛnkɛrɛn n'i ye mali lajɛ mhm. n'i ye mali eh, balo an bɛ don min ko bi mhm. n'i ye mali du sigi jango kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa an ka marakaw ka fanfɛlaw fɛ mhm. n'i y'a du sigi bi kɛmɛ sarada eh, kaye mara la n'i y'a sigi kɛmɛ sarada bi kɔnɔntɔn bɛɛ ka balo bɔ kɔfɛ de siga t'a la i bɛ du ɲɛnamaw ye so ɲɛnamabaw jɔlen don kungokolon fantan bantan kɔnɔ yen a bɛɛ tunkarankew ka du olu de kɛra sababu ye ka dɔgɔtɔrɔso se dugu dɔw la olu de kɛra sababu ye ka misiri se dugu dɔw la tunkarankew de y'a kɛ ka sirabaw dilan ka sirabaw dilan mais bana tɛ u yɛrɛ dama fana tɛ hinɛ ɲɔgɔn na i bɛn'a ye papiye ko de gɛlɛya yɛrɛ bɛ tunga fɛ kojugu o karamɔgɔ fana b'u gosi tuma bɛɛ n bɛ se ka papiye ko baara kɛ n bɛ se ka papiye ko baara kɛ ka sɔrɔ u tɛ se ka foyi de kɛ e adama papiye ko baara ma nɔgɔ sa an ka ɲɔgɔn nɛgɛn dabila a ma nɔgɔ ee papiye ko baara ma nɔgɔ dɛ ka tubabu bolo fila minɛ k'a d'a kɔ k'a ka papiye di mɔgɔ ma e adama bɛ kɛ cogo di ni dɔnni cɛ t'i bolo o tɛ se ka kɛ dɛ ni dɔnni cɛman t'i bolo o tɛ se ka kɛ karabali a ye karabali jagoya donc i b'a ye papiye ko ni ne ye papiye ko kuma mɛn a bɛ n degun adama ne ye mɔgɔ dɔ ye ne ye mɔgɔ dɔ mɔgɔ dɔ delila ka kuma ne fɛ a yɛrɛ fa dɔgɔkɛ a yɛrɛ wolo fa dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen a dɔgɔkɛ a fa dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen o den a n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ tunga fɛ awɔ o kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ tunga fɛ ala nan'a kɛ adama papiye kun t'ale bolo quoi papiye kun t'ale bolo a nan'o ka papiye minɛ parce que a ye baara dɔ ɲini o baara dɔ mɔgɔw k'u tɛ se k'a ta baara la ko ni papiye t'a bolo parce que kɔfɛ o mana an ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn aranze a la mais tuma dɔw arrangement bɛ tila ka kɛ dérangement adama u ye baara kɛ u ye a fɔ a k'u se ka baara d'a ma n'a ma papiye sɔrɔ n'a ma papiye sɔrɔ adama a taara dɔgɔkɛ fɛ yen ka taa a fɔ a ye k'a ka ɲ'a ma k'a ka papiye singa a ma k'a bɛna ka eh, a bɛna ba- a bɛ baara dɔ la a fanincinin sa kɛ. fancinin a fancinin den quoi Ah, a fanincinin den ok Voilà, tɔntɔn a fa- den voilà a o y'a tɔntɔn- dɔgɔnin ye. a a fa dɔgɔkɛ fa kelen ba kelen O den. o den Ah, ok, a ka ok. kɔrɔ n'a ye dɔɔnin Alahu quoi mais a b'i n'a fɔ u bɛɛ ye san kelen na denw ye Mhm. mais a ka kɔrɔ n'a ye dɔɔnin awɔ Adama a kɛlen kɔfɛ ka papier in singa a bolo, unhun, a taara ka taa baara sɔrɔ ni papier in ye, awɔ, alihamudulila ni wa ni a ye a tun bɛ min sɔrɔ kalo la baara in na, unhun, Adama 2000 euros a bɛ se o ma, hun, ɔ 2000 euros n'i y'o ta k'o lagɛ an fɛ yan, unhun, o bɛ se fo miliyɔn kelen ni waa kɛmɛ waa bi seegin jate ma, unhun, a tun b'o ta kalo la, awɔ. adama bon i b'a dɔn jigitigɛ nana kɛ min ye mm. u ye kalo kelen ni kalo fila kalo saba k'a la mm. dɔgɔkɛ nana ka n'a ye k'a fɔ ko eh, cɛ bɛ ka wari min ta mm. parce que eh, cɛ bɛ wari min sɔrɔ ale t'o sɔrɔ quoi mm-hmm. u ka sara ka ca n'ale ka sara ye mm-hmm. sɛbɛn dun b'ale de sɛbɛn dun b'ale de tɔgɔ la adama a nana mun kɛ mm-hmm. a nana ka eh, kalo kalo dɔ la u ye kalo saba k'a cogoya la kalo naaninan na a nana ka na cɛ ka wari tigɛ mm. cɛ wari wari cira cɛ ma depuis le 5 mm-hmm. cɛ bolo bɛ d'a ka wari kan waati o y'a sɔrɔ le 20 sera mm-hmm. a kɛ ko k'a wele a b'a munumunu mm-hmm. a kɛ ko k'a wele a b'a munumunu wari dun bɛ na ale de tɔgɔ wari dun bɛ na ale de tɔgɔ parce que wari tɛ se ka taa ale dɔ in tɔgɔ la o sɛbɛn wari sɛbɛn sɛbɛn kama donc wari bɛ nali min kɛ ale ka kɔnti la a tora o munumunu na ten i b'a dɔn cɛ nana ka na min d'a ma a tɛ tɛmɛ 500 euro kan u ye min k'o fana na a bɛ ɲini ka san kelen bɔ ale kɔni bɛ ka dayirimɛ de sɔrɔ sisan a tɛ se k'a kɛlɛ quoi a tɛ se k'a kɛlɛ don min na a bɛ ne wele adama f'a bɛ kasi ne k'a ma ko Eh, n ko n'ala sɔnna n ko kasi bannen ne parce que adama n bɛ ala fo quoi dɔnni yɛrɛ bɛɛ la ne bɛ ala fo dɔnni bɛ ka tɛmɛ dɔnni bɛɛ kan o ye papiye ko baara ye i delila ka kuma in fɔ n ye ka tɛmɛ ayi aw kɛlen bɛ waso n'o ye yɔrɔ bɛɛ ayi mali kɔnɔ bi n bɛ waso n'o ye dɛ karamɔgɔ karamɔgɔ bɛɛ n kelen Allah ala mɔgɔ sɔn dɔ kelen ye dɛ papiye ko la kɔni mm-hmm. ayi ne ma deli ka papiye ko baara kɛ cɛ k'i ma sɔrɔ a ma deli ka kɛ fɔlɔ kami n ye dɔnni baara daminɛ fo bi ah, ala k'an wasa ayi kami n ye dɔnni baara daminɛ ne ye dɔnni fɛn o fɛn baara mm-hmm. a bɛɛ b'a sɔrɔ a dɔw bɛ échoué mais n ma deli ka papiye ko baara kɛ fɛ adama k'a échouéra ne bolo a ma kɛ

donc adama ne nana ka na ne n'a bɛnna papiye ko baara la mhm. adama n ye papiye in baara ka ɲɛ mhm. adama o y'a sɔrɔ a y'a ka papiye ko dosiye kun don fɛnɛ ka mɛn ɲɛti ka sɔrɔ a la mhm. a kɛ ko k'a don baara refus min d'a ma o tila k'a bɔn o tila k'a lasegin adama a ye min k'o la b'a dɔn a min ka tunga fɛ a bɛ se san seegin ma hmm. papiye t'a bolo nin cogo la adama ne nana ɲɔgɔn sɔrɔ a ko dirisa a ko ne t'i nɛgɛn n bɛna papiyeko in baara kɛ mɛ ne ma papiyeko in sɔrɔ nin sen dusukasi min bɛ ne la ne tun ye papiyeko baara bɛɛ jɔ mɛ n'i kɛlen ka ɲɔgɔn dɔn n bɛna baara in k'i bolo n'a ma ɲɛ walahi ne bɛ jamana in bila n bɛ segin faso la bɛna ɲɛɲini tuguni bɛna ɲɛɲini tuguni deburuye yan ne ko n k'a tɛ se nin ma n k'i hakili sigi n k'a tɛ se o ma n ko papiye tɛ yan n ko siga t'a la i b'a sɔrɔ adama bɛnna an ye papiye in baara k'a ye adama kalo kelen u m'a wele dɛ u taara papiye de d'a ma a ka so k'a ka adrɛsi ɲini ka taa papiye d'a ma a ka so donc i b'a ye k'a sɔrɔ ale ye degun min sɔrɔ papiye ko la balimakɛ y'a jigi tigɛ a kɛlen ka papiye sɔrɔ don min na balimakɛ tun bɛna sa adama o tigɛ fɛ o parce que a bolo k'a b'a si kɛ tan wala a bolo k'a b'a si kɛ tan adama kɛra ka papiye sɔrɔ a ka sɔrɔ ka dɔgɔkɛ ka papiye k'a fɔ a ye k'a ni ce k'a ni baraji a y'a ka papiye segin a ma ka taa ka baara tɔ baara tɔ ɲɛnabɔ n'a ka papiye a ka papiye in yɛrɛ sɔrɔ dɔ tilala ka fara a ka ko kan ale ma ale a tun bɛ deux mille euro min ta dɔ nana yɛlɛ o ka bɔ a hakili ma a bɛ dayɛlɛ de dayɛlɛ tilala ka na parce que ne bɛ papiye baara kɛ ni baara min ye fɛn tɛ taa d'i ma dɛ ne bɛ ka papiye baara bɛɛ kɛ k'a ban siga t'a la i yɛrɛ bɛ dayɛlɛ i bɛ tila ka papiye sɔrɔ papiye sɔrɔ wa i ka ko bɛɛ bɛ dayɛlɛ sɛbɛn tɛ ci nasi tɛ ci sɛbɛn tɛ ci nasi tɛ ci ala y'o dɔn de di n ma papiye la k'i to yan k'a ɲɛnabɔ wa k'i to yan k'a ɲɛnabɔ papiye dɔn na ala y'o de di ne ma n t'a fɔ n bɛ nasi bila ka taa n t'a fɔ n foyi bila ka taa ala n b'a baara kɛ yan siga t'a la i b'a sɔrɔ a ye papiye ko dɔn na n t'i siga o la hali hali n t'a fɔ ko kuma ma ɲɔgɔn kan baasi t'a la ayiwa an bɛ mɔgɔ dɔnni dɔnni sira eh, fɛn dɔw fɔli ma a dama dɔnni sira tiɲɛ fɔ ma o mm, papiye parce que n'i ye tunkarankew lagan fɛ yan bi mm. u ka degun fanba ye mun ye karamɔgɔw bolo bi papiye ko degun de b'u kan an ka ɲɔgɔn nɛgɛn dabila papiye ko degun de bɛ tunkaranke kan yan bi kojugu parce que ni ni ni u y'i wele kuma o kuma adama dɔw bɛ kasi u bolo la nafolo bɛɛ banna dɔw yɛrɛ b'u ka baara tiɲɛna papiye t'u bolo baara kɛ ni mɔgɔ min ka papiye o tigi y'u gosi k'u gosi u tila ka papiye ko yɛrɛ bila ka jɛn baara kɔ ka to ten adama u bɛ si nɛnɛ de la parce que i tɛ se ka so yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ n'o tɛ i so sɔrɔ yɛrɛ porobilɛmu ye u bɛ si nɛnɛ de la u bɛ si sosow de cɛ la u bɛ si fwayew de kɔnɔ u si fɛn bɛɛ ka sababu kɛ mun ye papiye ko de don o b'a sɔrɔ karamɔgɔ min fana y'u gosi yan mɔgɔ t'o da dɔn u ye papiye baara kɛ karamɔgɔw bolo u dɔw wele u t'u ka appel ta bilen dɔw b'a fɔ an bɛ se ka papiye baara kɛ miliyɔn fila dɔw b'a fɔ n bɛ se ka kɛ miliyɔn kelen dɔw yɛrɛ bɛ papiye baara wa dɔw b'a kɛ waa mugan caman bɛ ka papiye baara kɛ ɛ parce que mali karamɔgɔ fanba bɛ kɛ dayirimɛ ɲinina de ye donc wajibi y'o fɔli ye walayi kini tɛ sɔrɔ ni nkalon ma tigɛ n'i ma mɔgɔw donc papier ko baara bɛ k'o cogo la u ti ɲɛ sɔrɔ a la u tila k'o karamɔgɔ kelen wele u ti sɔrɔ adama ni ne yɛrɛ dusukasi kun yɛrɛ lajɛ bi ka to k'a fɔ n bɔ hali bi facebook kan ko n bɛ kuma foyi tɛ ni facebook ka mɔgɔ sen dɛ voilà parce que mun na i b'a ye k'a fɔ karamɔgɔ yɛrɛ de jouer don an ka mɔgɔw kan bi siga t'a la an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ walahi adama ni i ye kɔfɛmɔgɔw ka appel sɔrɔ waati o waati u bɛ min f'i y'a la a tila bɛɛ ye karamɔgɔw de bɛ n ka wari dun n t'a sɔrɔ

bon n bɛ fɛn dɔn min na ni n ko n bɛ kuma n'o ye wajibi n k'o tiɲɛ de fɔ aw ye ni min dara n na ka na hali n'i ma da ne na na baara kɛ ban hali n'i ma da ne na e ka na baara kɛ e bɛna dɔn min bɛ yan o foyi t'an bolo yan tiɲɛ kɔ bon tiɲɛ de y'an sigi yan o donc ni e ma da anw na e ka na i dara an na na i ma da an na na a dɔnni man kan ka kɛ ko ko ni karisa ma ko n'i ma da dɔnni na k'an ka k'i nafa o adama dɔnni baara tɛ s'o ma o dɔnni baara tɛ se ka kɛ n'i ma d'a la ko a tɛ mago ɲɛ ye ni dɔnni kɛra dɔrɔn a kan ka dabila de o tɛ tiɲɛ yɛrɛ ye o bɛ se ka kɛ dɔnni na kan nɛgɛn kana de a ko ne kɔni ka mɔgɔw nɛgɛn kana de da karamɔgɔ kɛla n'i ma d'a la kana na o bɛ se ka kɛ o mɔgɔ fɛn dɔ de bɛ kɛ ka jira mɔgɔ la fɔlɔ a ka d'a la a banna e tɛ se ka mɔgɔ ka danaya sɔrɔ ne n'a ma jɛ o e tɛ se ka mɔgɔ ka danaya sɔrɔ f'a ka danaya baara de kɛ ni danaya sɔrɔla ka ban a sɔrɔ danaya bɛ na i ye mɔgɔ min ka baara kelen kɛ ka fila kɛ a bɛɛ ɲɛna hali ni n tan ko kɔfɛ n'a ma ɲɛ a tigi dalen b'i la a dalen b'i la parce que i ye ɲuman a b'a f'i ye k'o tɔ ye ala nɔ ye o parce que i ye ɲuman min k'a ye mɛ e ma kelen kɛ mɔgɔ fɛ e ko n'a ma da e la ko a baara ti ɲɛ a bolo o kɔni b'a dɔn min yɛrɛ b'e bolo e ma da o la yɛrɛ a yɛrɛ b'a dɔn a man ɲi de min b'e bolo o man ɲi o parce que e fɛ k'ale gosi de se ka d'a la donc n bɛ se ka min fɔ papier ko la adama tunkarankew ne ko n kun ka papier ko min dusu bɛ tiɲɛ parce que min bɛ da o kan min bɛ da o kan ne n'u baro kɛ o min fɔ papier ko la ala dɔrɔn de b'a dɔn donc adama siga t'a la ne b'a fɛ tunkaranke bɛɛ ka na n ka papier baara kɛ wa siga t'a la bɛɛ b'a sɔrɔ i ka layidu bi k'a kuncɛ papier ko la tunkarankew ye an ka bɔ kuma kɔnɔ adama n ka layidu bi ye tunkarankew ye k'a kuncɛ n bɛ tunkaranke n ka welewele bɛ se tunkaranke bɛɛ ma nin kelen na adama an tɛ mɔgɔ wele mɛ nin kelen na an bɛ tunkaranke wele parce que mun na degun min b'u kan adama degun min bɛ tunkaranke kan bi tunkaranke ka k'i faso bila ka kɔngɔ muɲu ka minɔgɔ muɲu ka taa wali jamana kan k'e bɛ taa fɛn ɲini ka na faso in na o faso kelen ka tila ka k'e gosibaga ye n'i y'o lajɛ o tunkarankew fana de bɛ tila ka taa o papiye ko n'o kow de ɲɛɲini tiriki tɔrɔkɔ fana na u bɛ tila k'o wari ci ka na balimaw fana bɛ tila k'o wari kɛ u mago wɛrɛw ye foyi tɛ ɲɛ u ye a dusukasi de bɛ k'i la quoi donc o de la n'i k'i bɛ tunkaranke ka baro yɛrɛ kɛ dɔrɔn i dusu tiɲɛnen de b'a kɛ donc ne bɛ min f'u ye papiye ko sira fɛ mɔgɔ o mɔgɔ k'i mago papiye la adamaden k'an wele ni ala sɔnna siga t'a la n'an ye papiye baara k'i ye ala bɛ sɔn a bɛ dilan kuma de man di ye sinon i ye hakɛ min dilan a ka ca an b'a papiye ko baara bon n t'i fɛ ka fɛn di ale la perewu la kosɛbɛ quoi parce que mun na n tɛ commentaire ba k'a kan n b'a fɛ i ka na fɔlɔ i k'a tiɲɛ ye ne ye min y'a la u bɛ ka commentaire bɔ fɔlɔ parce que commentaire dɔw de bɛ na commentaire n'i y'a ye fɛn o fɛn kan ko karisa ye nin k'a ɲɛna bolo karisa ye nin k'a ɲɛna bolo e fɛ mɔgɔ wɛrɛw de ka na fɔlɔ dɔw bɛ w'olu to yen fɔlɔ u ka na fɔlɔ ɔ n'i y'olu to yen n'u nana n'u yɛrɛ nana n'u ye min y'a la u b'u wasa bɔ donc o la sini ni kuma minnu mɔgɔ minnu bɛ k'an su nin sanfɛ a tila bɛɛ mɔgɔ kuraw ye i n'a fɔ an ka mɔgɔ kɔrɔw b'a la ne b'o de fɔ n'i bɛ fɛ ka ne yɛrɛ dɔn taga youtube kan i b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye donc mɔgɔ o mɔgɔ ni i mago papiye la siga t'a la n'i y'an wele adama n'an bɛn'a la nka n ti mɔgɔ nɛgɛn papiye ko baara ko nɔgɔn tɛ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta ka b'a la an tɛna a prix fɔ ayi bɔn n t'a prix fɔ an b'o to gundo la an b'o to gundo la n'i ye weleli kɛ an bɛ prix f'i ye n'an ye ɲɔgɔn faamu siga kɔni t'a la i bɛ papiye sɔrɔ alihamudulilayi foli di kabala filɛbaw ma an ka bɔ kɛnɛ yɛrɛ de kɔnɔ pewu adama an bɛ kabala filɛbaga bɛɛ fo k'a daminɛ yan fo kayi an b'a bɛɛ fo a sanfɛmɔgɔ a dugumamɔgɔ an b'a bɛɛ fo a lajɛbagaw fana kabala lajɛbaga an b'u fo o fo dɛ o foli bi ti ban an bolo parce que n'i ye kabala yɛrɛ lajɛ a dɔmɛni usumani serifu madani ye donc ni mɔgɔ minnu y'o kanu ka ban an y'an kanu de se ka t'a la adama ka yɛrɛ foli ti ka fɔ an bɛna fɛn ɲini n'a tɔgɔ ye ayi an ka bani fo kun tɛ an bani dɔn fɛn ɲini an b'an ka moriya de la an ka baara de la bani b'a ka baara la bani yɛrɛ de y'o fɔ a ka kuma la o a ko ko moriya ko moriya bɛ i n'a fɔ kuran de n'i ye kuran kɔnta galo da a mɛnɛ a ko moriya y'o de kuma ko moriya ti k'a fɔ ko na inshallah o de ko moriya to yen u mɛnna an kan o de la sɔmi an k'o kɔrɔ dɔn a ye dɔ da an kan o la dɛ ala ma sɔn a ti kɛ sinon ni min ɲɛna ka ban kɔni o bannen o donc a bɛ ten di an bɛ bani fo an ka bani fo kun tɛ k'a k'an bɛna fɛn ɲini n'a tɔgɔ ye ko yɔrɔ si kana dɔrɔmɛ di parce que voilà parce que dɔw b'i wele ko an ye kuma mɛn a ye bani bɛ ye nin yɔrɔ in na an ye an ye ka video ye yen awɔ bon bani yɛrɛ de kanu de y'an to an y'i wele non a kana an wele o la n'o don a to yen a kana an wele o la kana an wele o la parce que dɛ. bani kanu bɛ anw na ka sɔrɔ fɛn ɲini tɛ quoi awɔ donc an ka fɛn ɲini sirin tɛ bani kanu ko la k'a fɔ k'e bɛna anw kanu k'i bɛna baara kɛ anw bolo ko bani kama n'a ma ɲɛ ko bani kama non anw t'o mɔgɔ ye anw nakun tɛ bani ko ye an bɛ foli de kɛ ne ka video hali ne ka video mɛn ka YouTube kɔrɔlen kan, taa n ka youtube kan fo. dɔrɔn taa YouTube kan dɔrɔn i b'a folikan dɔn ban an ka video bɛɛ a bɛ donc a bɛ fo yen de mhm. an y'a kanubaga de an t'a fo yan yɛrɛ ah, ne n'a bɔ yɔrɔ kelen de fɛnɛ mhm. ko ka eh, ca an bɛ waso dɔɔni yan baasi tɛ karamɔgɔ yasi dirisa an b'i fo k'i barikada k'i wale ɲuman dɔn ka da kan tunkarankew kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi espagne mhm. itali fo ka taa se alimaɲi jamana ma olu ye danaya da karamɔgɔ kelen min kan ka jɛkulu sigi a tɔgɔ la fɛn dɔw bɛ yen ale tɛ se k'o fɔ mais a bɛnbaw da o jɛkulu b'a tɔgɔ la an bɛ don min na ko bi u ye danaya d'a kan ka sabu kɛ ko karisa anw mɛnna an bɛ ka dɔnnikɛlaw ta an mɛnna an bɛ ka dɔnnikɛlaw lajɛ nka tiɲɛ na anw tugulen kɔ e la an jigi sigira n'i ye fɛn o fɛn d'an ma ala sɔnna a bɛ ɲɛ an bolo o seereyaw n y'o de fɔ a caman b'an bolo mais réseaux sociaux kan fɛn dɔw bilali a bɛ se ka kɛ minnu bɛ ka anw lajɛ dɔ somɔgɔ kumakan n'a y'a mɛn a b'a jigilatigɛ a la o kama an bɛ siran mɛ fɛn caman b'an bolo don nataw la n'an yamaruyara an na se ka dɔ fɛnɛ bila bɔlɔlɔ kan diɲɛ ka se ka kan seere ka sɔrɔ anw ka layidu tɛ an bɛ dugawu don kɛ karamɔgɔ yasi dirisa ye ala ka si ni kɛnɛya di an n'a ma hmm. papiye ko la halisa minnu jigi b'a kan sabula an yɛrɛ bɛ se k'o caman fɔ n y'o de fɔ a ko a tɛ kɔmantɛri kɛ kɔrɔ de b'a la mun na ne bɛ nin dɔw fɔ sabu ne n'a jɛra a bɛ san damadɔ bɔ o jɛ kɔnɔ an ye danaya de sɔrɔ a ka baarakɛfɛn bɛɛ la baarakɛfɛn damadɔ b'a bolo i n'a fɔ a yɛrɛ da sera a ma cogo min ko mɛ nin kelen a b'i kale nin kan o tɛ dɔwɛrɛ sabu a diminen don anw yɛrɛw de kɔrɔ yan n'o ye maa minnu caman bɛ yan k'u b'a fɔ k'u ye karamɔgɔw ye u caman bɛ u ka selen tɛ ka adamadenw ka laɲiniw sɔrɔ nin k'a sabati wari bɛ minɛ wari kɔni bɛ dun nka ni wari sɔrɔla maa ko banna o tuma na an bɛ dugawu kɛ papiye aw minnu ka sababu b'a la karamɔgɔ yasi dirisa bolo yarabi ala k'aw kunda kan n b'a dɔn bɛɛ fana ka sababu b'a la o tuma na kabala filɛbaw an b'aw fo an b'aw bila yan aw denkɛ aw balimakɛ animatɛri adama ka ɲininkali kɛ karamɔgɔ yasi dirisa tarawele la kabala mago aw ni ce aw ka danaya la